Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takulandirani pano pa Alislamu dina la fifa wal fadila. Nthawi zonse umakhala ndi ine yemwe uja yemwe ndimakupatsirani nkhani zosiyanasiyana nkhani za aneneri nkhani za maswahaba ndi nkhani za chisilamu zosiyanasiyana lero lino tikupatsirani nkhani ya sahaba uja yemwe adazipereka kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kutumikira isilamu abale anga okondeka mwa allahu subhanahu wa taala kodi inu mumadziwa za munthu uja yemwe adaloweza mahadithi ochuluka mu mbiri ya chisilamu kuposa wina aliyense ndipo iyeyu sadakhale mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam zaka zopitirira zinayi ayi munthuyu adali wovutikisitsa koma mulungu anampatsa mphatso yapaderadera mphatso yodziwa kusunga zinthu m'mutu mwake komanso yokumbukira zinthu mwachangu imene sidafanane ndi munthu wina aliyense ndipo munthuyu adali abu huraira radiyallahu taala anhu yemwe amadziwika kunena kuti tate kapena bambo wa kamphaka kakang'ono nkhani yake ndi imodzi mwa nkhani zosangalatsa kwambiri mu mbiri za isilamu tiyeni tikhale limodzi mpaka kumapeto kwa pologalamu ino abu huraira adabadwa mchaka cha 603 mchigawo cha albaha kumwera kwa arabia m'banja la fuko lotchedwa bani dausi fuko limene linkakhala mdera lotchedwa tihama mphepete mwa nyanja ya red sea dzina lake lenileni linali abdushams kutanthauza kuti kapolo wa dzuwa chifukwa pa nthawiyo anthu ambiri sadali kupembedza mulungu ayi adali ogwadira mafano anthu ambiri ndipo bambo ake anamwalira iye adakali wachichepere motero ana- anakula wamasiye opanda achibale ambiri iye abu huraira kufotokoza wake adati ndinakula ndili mwana wamasiye ndinasamuka ndili osauka ndinkatumikira mwana wamkazi wa alghazwani komanso busra ndinkaweta ngamira za anthu kuti mpeze chakudya sunali moyo wophweka ayi koma mulungu anali ndi cholinga chachikulu kwa ine ndipo abu huraira analowa isilamu mchaka cha 7 after hijiri chama 628 ena amati 629 ad pafupifupi zaka zinayi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam asanamwalire izi zinachitika kudzera mwa mtsogoleri wa fuko lake otchedwa tufaili mwana wa amuri tufaili adali woyamba kupita ku makka kukakumana ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndipo analowa isilamu pomwepo atabwerera kwawo anayamba kuyitanira anthu a fuko lake ku isilamu ngakhale ambiri ambiri sadamutsatire poyamba koma abu huraira adali mmodzi mwa anthu oyamba kutsatira mawu ake pamodzi ndi mabanja ena okwana 60 mpaka 70 iwo adapita ku madina kukakumana ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo kumeneko abu huraira analowa chisilamu mwakhama mtumiki anamusintha dzina ndi kumpatsa dzina loti abdurrahman kutanthauza kuti kapolo wachifundo ndipo chosangalatsa nchakuti amayi ake sanafune kulowa chisilamu poyamba tsiku lina abu huraira anawapempha kuti alowe chisilamu koma iwo ananena mawu oyipa okhudza mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam zinampweteka kwambiri ndipo adalira mu mtima mwake nkupita kwa mtumiki nkumuuza vuto lake mtumiki anapanga dua kuwapemphera amayi ake kuti mulungu awapatse chiwongoko ku chisilamu abu huraira mukufotokoza kwake akuti ndinapita ku nyumba ndipo ndinapeza chitseko chili chotsegula ndinamva mkokomo wa madzi ukulira m'nyumba amayi anga anati dikira kaye pang'ono musabwere mkati kenaka adandipatsa chilolezo nkunena kuti ndikhoza kulowa nditalowa amayi anga ananena kuti ndikuvomereza kuti palibe mulungu wina koma allah ndipo muhammadi ni mtumiki wa allah subhanahu wataala abu huraira adabwerera kwa mtumiki akulira ndi misozi yachimwemwe pa nthawiyo ndipo adafotokoza motere kwa mtumiki ndili ndi nkhani yabwino mtumiki wa allah allah wayankha duwa yanu allah watsogolera mayi anga kulowa chisilamu abale anga okondedwa mwa allah subhanahu wa taala moyo wake wa abu huraira ndi mtumiki wa zaka zimenezi udali bwanji akuti ngakhale abu huraira analowa chisilamu chaka chachinayi mtumiki asanamwalire iye anasankha kukhala moyo wapadera moyo odzipereka kwathunthu pa maphunziro anakhala ku sufa nyumba yapafupi ndi mzikiti wa mtumiki ku madina omwe kunkakhala anthu osauka amene analibe manyumba komanso analibe mabanja anthuwa ankatchedwa kuti ahli sufa pamene ena amasahaba ankachita malonda m'misika ena kulima minda yawo abu huraira ankakhalabe pafupi ndi mtumiki nthawi zonse iye mwiniyo anafotokoza motere anzanga amuhajirina ankakhala otanganidwa ndi malonda awo m'misika ndipo anzanga ena ma ansar ankakhala otanganidwa ndi minda yawo koma ine ndinali kukhala pafupi ndi mtumiki wa allah ndikukhutira ndi zochepa zimene zingadze m'mimba mwanga ndipo ndinali kupeza zomwe iwo sankapeza ndipo ndinali kukumbukira zomwe iwo sankakumbukira abu huraira akufotokoza kuti nthawi zina njala imamumenya kwambiri moti ankamanga miyala pamimba pake kuti apirire ndi njala pamene akuphunzira ndi kukumbukira mawu a mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasalama abale anga okondedwa mwa allah subhanahu wataala abu huraira akufotokoza kunena kuti tsiku lina adamuwuza mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ya rasulullah inni asmau minka hadithan kathira ansahu kuti oyinu mthenga wa allah ndikumamvatu mahadithi ochuluka kuchokera kwa inu koma ndikumayiwala ndipo mtumiki adayankha kuti fabsutu ridaaka tambasula kapena kunena kuti yalani chophimba chanu ndipo abu huraira anayalatu chophimba chake ndipo mtumiki adachita ngati akutola chinthu chosaoneka mlengalenga nkuchiika mkati mwa chophimbacho kenaka ananena kuti tsekani abu huraira anatseka chophimbacho pa chifuwa chake ndipo iye mwini wake adanena kuti ndikulumbira mwa amene anatumiza muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi choonadi kuyambira nthawi imeneyo sindinayiwale ngakhale mawu amodzi mwa zimene ndimamva kuchokera kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuyambira pamene abu huraira anadzipereka mokwanira kugwiritsa ntchito mphatso imeneyi potumikira chisilamu chifukwa cha mphamvu imeneyi yapaderaderayi abu huraira anasanduka olemba komanso onena mahadithi ochuluka kwambiri m'mbiri ya chisilamu anthu ambiri amanena kuti analoweza mahadithi odutsa 5000 ndipo mwaizi imamu al-bukhari nayenso analemba mahadithi a abu huraira odutsa 1000 ndipo imamu muslim nayenso adalemba mahadithi odutsa 300 ndipo anthu ena nthawi yake anadabwa nazo kwambiri kamba kakuti adakhala ndi mtumiki kwa nthawi yochepa koma adaloweza mahadithi kupambana masahaba ena monga sayidina abubakari komanso sayida aisha amene anakhala ndi mtumiki kwa zaka zambirimbiri ndipo abu huraira mukuyankha kwake funso limeneli anayankha motero inu anthu mumati abu huraira amanena mahadithi ambiri a mtumiki wa allah komabe ndi allah tidzakumana ndinali munthu osauka ndipo ndinali kukhala pafupi ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam okhutira ndi zomwe zingadze mimba yanga mamuhajirina ankakhala otanganidwa ndi malonda awo m'misika ndipo ma answar ankakhala otanganidwa ndi katundu wawo koma ine ndinkakhala pafupi ndi mtumiki wa allah nthawi zonse okhutira ndi zomwe zingadze m'mimba mwanga ndinkapezeka pamene iwo sankapezeka ndipo ndinkakumbukira zomwe iwo sankakumbukira ndipo akatswiri ambiri a mahadithi anavomereza kuti abu huraira adali odalirika pambuyo pa imfa ya mtumiki abu huraira anapitiriza kutumikira chisilamu pa nthawi ya khalifa sayidina umar anasankhidwa kukhala bwanamkubwa wa ku bahrain koma pambuyo pake iye mwini anakana kubwereranso pa udindo umenewu pamene omari anamfunsa chifukwa chake abu huraira anati kuti ulemu wanga usaonongeke kuti ndalama zanga zisalandiridwe ndi kuti msana wanga usamenyedwe ndikuopa kuti ndingaweruze mopanda nzeru kapena kuyankha popanda kupirira abu huraira anabwerera ku madina nkukhala kadhi oweruza komanso anali mmodzi mwa masahaba amene ankapereka fatwa pa chisilamu anali mmodzi mwa masahaba amene anayesetsa kuteteza khalifa wachitatu saidina usman pa nthawi ya kuphedwa kwake ana ake ambiri anaphunziranso mahadithi kwa iye ndipo ophunzira ake pafupifupi 800 pakati pa masahaba ndi ambalo otsatira matabiin anaphunzira kuchokera kwa iye mwa ophunzira ake otchuka panali ibn abbas abdullah ibn umar saidi mwana wa musayyib amene anakwatira mwana wake wamkazi kuti apitirize kuphunzira mahadithi kwa iye ndipo abu huraira anali ndi ana anayi amuna ndi mwana mmodzi wamkazi ndipo ana ake atatu nawonso analowa mu ntchito yofalitsa mahadithi kutsatira phazi la bambo awo ndipo mwana wake wamkazi anakwatiwa ndi saidi mwana wa musayyib mmodzi mwa aphunzitsi otchuka kwambiri a m'bado wa matabii mzaka zomaliza za moyo wake abu huraira anachoka ku madina kukakhala ku nyumba yake ku dera lotchedwa al aqiq pafupi ndi madina pa nthawi ya matenda ake omaliza analira ndipo ananena kuti sindikulirira kuchoka kwa pa dziko lanuli ayi koma ndikulirira ulendo wautali ndikuchepa kwa zonyamula ndakwera mapiri ndipo ndikutsika kupita paradizo kapena ku moto sindikudziwa kuti ndipita kuti anamwalira nyumba yake yayikulu ku alaqiki ndipo thupi lake linanyamulidwa kupita madina ndi ana a usman kuyamikira chifukwa chotchuka kwake potamanda usman bin affan radiyallahu taala anhu ndipo amene adatsogolera mapemphero a janaza yake adali walidi mwana wa utuba bwanamkubwa wa madina pa nthawiyo ndipo masahaba ena monga abdullah ibn umar ndi abu said al khuduri analipo ndipo patachuluka ikhtilafu kapena kusiyana kwa zaka zenizeni chaka chenicheni chomwe iye anamwalira ndipo ena amati anamwalira pa 57 after hijira ena 58 ndipo ena amabwera ni pa 59 anali ndi zaka pafupifupi 78 anayikidwa m'manda al baqi kumene manda ambiri amasahaba a mtumiki adayikidwanso ndipo cholowa cha abuhuraira sinali chuma kapena mphamvu chinali chidziwitso mawu ake ziphunzitso zake ndi nkhani zake za mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam zikupitirirabe kuphunzitsa mabiliyoni a asilamu mpaka lero lino munthu amene anayamba ali osauka wamasiye opanda dzina lofunika anasanduka mmodzi mwa anthu ofunika kwambiri mmbiri ya islamu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu